Nkhani yomwe inazunguza lero ndi yomwe ijatu ya msika wa ku Lilongwe ku Area 36 ku Wakawaka kunena kutitu a khonsolo ya Lilongwe akuti kupitatu kumeneko kukagwetsa ma shop zosakhala bwino. Ndetu mafunsobe anali ochuluka kodi a khonsolo achita bwino kapena sanachite bwino? Ndi a khonsolotu abwera, makamakatu amenewo ndi meya wa mzinda wa Lilongwe, Alex Banda akunena kutitu iyeyutu ndi zoti ndokhudzika kwambiri kunena kutino anthu ena ake kumeneko katundu wawo waphwanyidwaphwanyidwa, anthu ochita malonda ndithu kumati amalonda bwinobwino komatu nde ndikugwetseredwa zinthu zawo, akuti iyeyo ngati meya ndi zimenezi zamukhudza kwambir. Ngati kunena kutitu ndekuti si akukhonsoloko, ngati si anthu aketu amene akapanga zimenezi, akuti komano zimene zachitikazi akuzisapota kuti palibe china chonse chimene chalakwika pamenepapa chifukwa chonena kuti ngati khonsolo ya Lilongwe anatenga ndiye kutino ndondomeko zonse zoyenerera motsata malamulo asanafike point yogwetsa zimashopu zimenezizi. amangoyenera kuti apange choncho. Funso ndikumati mwagwetsano pa zifukwa zotani? Kodi ndi nsanje kuti msika umenewowo suli nde kuti pansi pa khonsolo uli pansi pa munthu? Ndi private market. Kapena mwina mwake nde kutino pali zina zake kuti kapena munthuyo sautsatira malamulo, msikawo suutsatira malamulo kapena? Nde pofotokozatu a Meya amenewa a Alex Peter Banda akukamba zonena kuti iyayi, Nkhani ndi yonena kuti msikawo pamene unaima, unaima malo olakwika makamaka mbalimbali mwa mseu. Eeh nnaona ena amene I think timati Malunga, Malunga amatitsatiranso pompano pa Justin Tech Malawi amafunsa funso kunena kuti Kodi muti msikawo uli m'mbali mwa mseu? Eeh uli m'mbali mwa mseu ndithu. M'mbali mwa mseu wa M1. kumeneko ku Lilongwe ndetu akunena kuti iyayi msikawu pokhala m'mbali mwa msewu ndiye kutino umabweretsano zisokonezo zina ndi zina unayima malo onena kutino simaye si ndi, ndi, ndi, ndi m'mbali mwa msewu basi road reserve sikuyenera mukhale nde kuti malonda pikiripikiri anthu iyayi zimenezo ayi ndiyenotu akuwasuntha adzipita ku msika wanyuwani uja kumeneko ndi kumene anthuwa akukana tsopano akuluakulu funso ndikumati Mwati kodidi ndi nkhani zotino msika uli mbali mwa msewu nde muti ngosatsata malamulo? Kapena mwina mwake ndi nsanje? Ndiyetu tayankhulanaso ndi munthu wina amene amamvera Justin Tech Malawi, iyeyutu atamva zonena kuti mu video yathu yapita ija tati tiuzeni maganizo anu, anapezeka zotitu watitchayira lamya ndipotu watiuza maganizo ake mmenemo. Tatiyenitu timvereko muone kutino muli za nzeru mmenemu. Timvera limodzi kenako kumapetoko tidzangomalizitsa.
Ok, aah, apapa nde tikucheza ndi munthu mmodzi ameneno wazitsatira bwino bwino mmene zikuchitikira za ku Wakawaka zija nde ticheze naye of course I think sazitchula dzina lake nanga kutino eh, sakufuna kulowelera nawo zimenezi ndi munthu ongoti akuitsata nkhaniyi bwino bwino nde ah, akulu tafotokozani mukutino ah, za ku Wakawakazi kwenikweni chikuchitika kwenikweni ndi chani pamenepa? ndi ndale kapena mwina mwake izi zitinganene kuti no ndi basi akhonsolo ndi olakwa kapena ndi ndale zili apazi
okay uh, chimene ndingafotokoze nchokuti apapa kumaso anga mmene ndikutengera through my suggestion ndikuona ngati kuti zalowa ndale chifukwa chonena kuti nthawi inuyo ngati atolankhani mutha kukhala ndi nthawi yonena kuti okay apapa ndi mmene zilili ineyo ndikhale ndi chani ndikhale ndi ndipange invest ndiye ukafuna upanga invest anthu amakhala pansi kodi ndipanga invest chani ndiye kuti ukakhala pansi paja umaona kuti okay chimene chililipa ndipeze malo oti ndipangire business yanga ndiye mwini wake wa malo aja anapeza kunena kuti anagula malo kapena inuyo mutha kupeza kunena kuti mwagula malo mufuna mumange mumanga hotela kaya mumanga uh, bara kaya mumanga rest house kaya mumanga chilichonse chimene mungakonda kunena kuti okay ineyo asset maasset yanga ndiye kuti ndipanga zakuti zakuti kuti zizindipanga zizindipatsa ndalama ndiye aliyense akakhala ndi chiganizo chimene chija amaona kuti okay apapa ndikuyenera ndipange ziti ndipange zimenezo ndi eni ake amalo a msika wa Wakawaka aja anapeza kunena kuti agula malo aja kaya munthu amanena kuti ineyo malowa ndapanga ndoti ali attractive kwa anthu Mm. kaya munthu amayalapo amayalapo zitumbuwa kaya amayalapo nthochi kaya amayalapo chani komano anthu amabwera pamene pajapo kuti adzagule chani kuti adzagule zinthu zija ndiye mwini wake wamalo anaona kuti okay malo angawa zikuonetsa kuti ali more attractive to the people so what what can i do ndiye kuti anaona kuti okay apapa ndikuyenera nditsekule chani nditsekule msika ndiye posafuna kunena kuti mwina mwake amangepo zina zake kaya amangepo bala komano iye anaona kuti the best way yoti ine ndingapange ndrama inali yoti ndimange msika ndiye anamanga msika pamene paja ndikupeza kunena kuti payambano kubwera anthu ambirimbiri Mm. komano mwina chifukwa chonena kuti andale omwewa analowamo anabwera anabwera kwa mu- kwa mwini msika uja kufuna kumugula msika uja chifukwa chonena kuti mwina benefit sikupita kuti sikupita ku kho- ku council anapeza kunena kuti munthu uja mwini wake wansika anakana chifukwa chonena kuti iyeyo inali ngati asset yake yonena kuti akupezerapo ndalama okay mm.
ndiye kunapeza kunena kuti zinthu zija akhalabe akukokanakokana kuchokera nthawi ya mcp mpaka nakufika na nthawi inoyi akhala kukokanakokanabe kunena kuti msika uja ukhale wachani ukhale wa boma komano chifukwa chonena kuti mwini wake uja anakanitsitsa napeza kunena kuti ananena kuti msika usamuke cholinga chonena kuti mwini wake uja asatani asapezinso asapangenso phindu komano ino choti mudziwe chonena kuti munthu mwini wake wa wa wa asset kapena apartment inake amafuna abe azipanga chani azipeza azipanga phindu mm. ehe komano apopo anthu chifukwa cho- choti nsanje mukudziwa inu mtima wa nsanje wina wake akamachita bwino akamakupambana umapeza kunena kuti iwenso kamtima kena kake kakutani kakubwerera konena kuti mzakoja asachite bwino kuposa iweyo komano chifukwa chonena kuti mulungu akalemba amakhala kuti walemba Mm. kunapeza kunena kuti anthu aja kukwenyana kwenyanabe mpaka na nkhani ili kukhoti Ah, mwachitsanzo ah, a khonsolo anapereka nthawi anapereka period yonena kuti anthu msika ukuyenera utsekedwe nthawi yakuti yakuti kana anapereka 30 days kana anapereka 28 days kana 21 days i don't know inali inali 30 Komano- days inali 30 days mm. alright ndiye apereka 30 days kodi inuyo landlord akakhala kunena kuti akuchotsani mnyumba ndikupatseni chifunso akakhala kunena kuti akutulutsani mnyumba kunena kuti "Ah, nyumba yo ineyi mukuyenera pofika tsiku lakuti lakuti mukhale mutatuluka kodi pamene paja angabwere ndi tsiku limene lija mwina nyumba ija imene mwaipeza inuyo kapena iye akuwuzani kuti mukalowe nyumba yakuti yakuti nyumba ija ndiyosatha kapena inuyo simungakwanitse kulipira nyumba imene ijayo inuyo mungapite zonena kuti munganyamuke kukalowa nyumba imene ija yonena kuti simungakwanitse kulipira ayi okay mutanthauza kuti msika umene akunena kuti akunena kuti anthu apite ndiwoti ndiwosatha ndi, ndi msika onena kuti sindikutanthauza kuti ndi osatha komano anthu akunena kuti msikawo ndi waung'ono komanso akunena kuti kumenekoko kuli malo onena kuti anthu azikalipira ndiye anthu akupanga complain kunena kuti ase singakwanitse kukatani kukakhala kumeneko kumalipira bola Ende- pompanopa kusiyana kuti kamsika apapo pawakawaka pa kanali kakang'ono kusiyana ndi kuti ndi kumene akuwauza kuti akakhale nde Mhm. anthu amaona kuti ife sakukwanitsa kukhala pano kusiyana ndi kukhala kuti ndi kukhala kuti ndi kukhala kumenekoko then after nkhani ija itapita pa khoti nde amayenera akhanso adikire chigamulo cha khoti mwachitsanzo ah, panali pakatipa panali nkhani ya mek Mm. ndi a president ya professor peter mutharika Mm. eh, ananena kuti uh, mutharika ananena kuti A mec akuyenera asamuke ma office awo abwererenso ku Blantyre. A mec anakana. Kodi atakana samagwiritsa ntchito ma office awo? Nkhani ili pa ili ku court samagwiritsa ntchito ma, ma office awo akudikira chigamulo? Eya amagwiritsa ntchito. Amagwiritsa ntchito eh? Komano anasamu aku, panopa kaya anasamuka kaya apanga chiganizo chonena kuti asamuke zonena kuti apite ku Blantyre. samadikira kuti chigamulo cha kukhoti chibwera chotani
okay mukufuna kunena kuti no a- awawa amayenera kukhalabe kuti azigwiritsa ntchito msikawu azi- azikayalabe malonda awo kufikira chi- chigamulo cha kukhoti kodi khoti anawapatsa chiletso
okay amayenerabe azigwiritsa ntchito msikawu ndiye atagwi pokhapokha chigamulo cha kukhoti chabwera chanena kuti okay mukuyenera kuchoka pa mukuyenera kuchoka pa msikawu pa zifukwa izi izi izi afotokoze zifukwa zonena kuti zomveka bwino zonena kuti zikhale zomveka anthu agwirizane nazo asanakatenge chiletso china okay then chikabwera chigamulo chimene chija okay muchoke kapena musachoke ndiye ngati pabwera chiganizo choti musachoke chachokera ku court ndekuti akuyenera kugwiritsabe ntchito msikawo koma ngati anena kuti muchoke akuyenera achoke pamene popo mpamene akanayenera kupatsidwano masiku tsopano kunena kuti okay chigamulo chabwera kunena kuti tsiku lakuti lakuti mukuyenera mutani mukuyenera muchoke then pofika tsiku limeneja ngati sachoka ndekuti sakuvera chigamulo chachani cha khoti mpamene amayenera kuti akaphwanyisi zaocha panalibe vuto koma apapa chifukwa chonena kuti aliyense maso ake ndi makutu ake anali ku khoti kunena kuti okay tikuyenera timve chigamulo cha khoti chibwera chotani chikabwera chigamulo cha khoti chijacho mpamene angapange chiganizo chotani choyenera kuchokera ku khoti komano ndikuona ineyo apapa a council pali vuto alakwitsa kumbali yanga ndikuona choncho. Ok apapa tinene kuti a council ndi ndale alowetsapo ndale pamenepa nsanje eti?
Ya ndi nsanje chifukwa pali wina wake amene akufuna kumapindula apart from mwini wake wa msika wa Wakawakayo Koma si boma limene komano likufuna kumapindulalo? there's, there's,
sorry ndalama zonse zizipita ku boma mesa ndimaona ngati ndi boma limene lifuna zipindula nanga zikapita ku khanso si nde kuti zikagwira pansi pa lilongwe khanso nde kuti ndalama zizipita ku lilongwe khanso inu council Ta- ta- tanenani chimene chikuchitika cha nzeru chabwino choti council ili ndi ndalama pali chani chimene cha nzeru chimene muku- mukuchiona kunena kuti okay council iyi yapanga ichi yapanga ichi yapanga ichi for example um, taonani misewu imene iku- ili mu- ili mka- ili mtawuni muno pali msewu wa ochoka mtawuni kufika ku 23 odutsa chipasula ndi msewu onena kuti unaonongeka koopsa konena kuti magalimoto ambiri anasiya kudutsako chifukwa onena kuti msewu uli m'manja mwa khanso komano ukanali chimodzimodzi anayamba kugwirapo ntchito anagwira ntchito kwa miyezi yokwana six or mo- more than six months komano anamanga mwina about 200 to 150 kilometers zimene zikusonyeza nena kuti khanso ngati pali wina wake amene amakhala beneficiary beneficiary kuchokera ku khanso ndalama zotayikira kwina kwake nzimene mukunena zimenezo ya komanso ine ndikuona nena kuti kusamuka kwa apapa nde kuti kumenekoko pali wina wake amene akutani amene akufuna kukhala onena kuti azipindula ndi msika umenewo osati khanso yokha ayi chabwino chabwino apopo nde kuti zamveka chifukwa ndi zimenenso zinatuluka makamaka kuchokeratu kwa ah, mkulu amene amayang'anira msika umenewo ameneyotu anali mangolomera wakamba zomwezo kunena kuti Pali ena ake ndithu andale amene akulimbana ndi mwini wake wa msikayo ndipo ndi nkhani yoti ino basi ndi zidani chabe akufuna amulande msikawo anayankhulapo nkhani zokhuzana ndi zimenezo apanso ndi zimene mukukamba mwina chimene tingapange kapena mwina muli ndi mawu anu omaliza Ah, mawu anga omaliza ndi onena kuti amalawi tiyeni tisiyeni nsanje chifukwa tango tangoganizani national anthem yathu ijayo imanena kuti nsa- mulungu adalitse malawi tisiye nsanje nde tikasiya nsanje ndi kuti malawi timmanga malawi wabwino tikasiya nsanje timmanga malawi odalirana wina ndi mnzathu for example maiko anzathu akaona kuti pali malo amene akupindulira anthu ambiri anthu amene amabwera pamene paja mudzapanga sapoti mudzampanga sapoti munthu uja komano ngati malo akubweretsa chisokonezo ndiye kuti malo amenewo amayenera kutani amayenera kuchotsedwa komano malo a Wakawaka msika wa Wakawaka umathandiza anthu ambirimbiri ndiye zakhalabe zokhumudwitsa ndiye tingoti amalawi tiyeni tisiyeni nsanje tikhale okondana wina ndi mnzake tisakhale tisapange zinthu zodzikomera tokha kuti chinthu china chake tizichipindulira tokha iyayi chifukwanso pamene tikakhala kuti zinthu tikuzilowetsa ndale tikhala tikuononga dziko komano tiyeni tipangeni build malawi timati malawi the warm heart of africa komano pa zimene zikuchitika mmalawi munomu zimakhala ngati kuti ndi si warm heart of africaso iyayi. komano timakhala ngati kunena kuti ndi dziko lina lake lapaderadera komano amalawi tikhale anthu okondana ndi omvana komanso opanga chinthu chimodzi ndi ogwirizana wina ndi mnzake kufunirana zabwino wina ndi mnzake ndikhoza kumaliza choncho atsogoleri chabwino chabwino atathokoza kwambiri chifukwa cha maganizo anu komanso zimene mwamva kutibweretsera ah, ndikukhulupirira zonena kuti anthu angathe kuiona nkhani mosiyana
chabwino mmene tamvera pamenepo ayi tingathe kumvatu awatu ndi anthu amene akuona kwawo mmene zikuyendera, mmene ayitsatira nkhaniyi nde tamvera limodzi pamenepo koma nkhani imene akufotokoza akulu amenewa ndi imenenso ngakhale munthu uja chairman wa msika Mangolomera uja anakambanso zomwezo kunena kuti iyayi apatu kuterokotu pali wandale wina waketu nduna imene ndi mdani wa mwini wake wa msikawo nde ati afuna kuti no kaya asokoneze zinthu zani nde izi ndale izi ndale izi ndale ayi whatever the case is ife tinene chonchi tiafunira mafuno abwino onsetu amene amagwira nde kuti pa msika umenewu wa Wakawaka zinthu zimakhala zasokonekera zikatere aah i hope nde kuti akuboma apeza njira zabwino zoti athandizire anthuwa tisakhale adani awa afotokoza kale anzathu amene atiimbira foni tisakhale adani no oti no tizidana tokhatokha ee tatiyeni tipange zoti titukulane tikambirane bwinobwino tipeze njira zabwino ndithudi akutitu